baga mali kɔnɔ mali kɔ kan ka foli ni tanu bɛ lase lajɛbaga ni filɛlibaga ma mali kɔnɔ mali kɔ kan sefula media bɔlɔlɔ sira filɛbagaw an ka foli bɛ bɛɛ ani zara tv sefula media ka bolo di ɲɔgɔn ma min ka nin baara a bɛ se ka waleya cogo min na jama bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na nin émission fayida kɛnɛ bi an wulila ka se an ka dɔnbaa ma min tɛ dɔnbaa dogolen mali kɔnɔ mali kɔ kan les marabouts les plus jeunes les plus puissants jinɛtigi bɔsamakɛ bi an b'ale de fɛ yen bɔsamakɛ salamu aleykum waaleykum salam sefula kori baasi t'i la baasi foyi t'a la kɛra fama ye a kɛra fama ye nba jinɛtigi bɔsamakɛ a ka kan i ka foli lase kanubaaw filɛlibaga mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔ n'i sigiyɔrɔ ni ala sɔnna an b'a fɔ bada uzubilayi mina shari shaitan rajim bi isimilayi rahman rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salim alhamdulilayi sefula an bɛ foli kɛ bangebaa fila ye cɛman ani musoman an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ an bɛ dugawu kɛ Aminata den Abudulayi den Mohamadu rasulula salala salim a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ka tila ka dugawu ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ an b'an ka sirifukɛ fo Sɔla Bayaya Hayidara a n'a dɔgɔkɛ Tayizɔn ni Ala sɔnna an ka foli b'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ Sefula maa maa ɲɛ b'an na nin waati in na jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ bɛɛ lajɛlen folen don n'i ka tuma ye n'i ka waati ye ni ala sɔnna ɛɛ an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bamakɔ garantibugu kulubilenni sugu kɛrɛfɛ n'i sela yen dɔrɔn n'i ye weleli kɛ numéro la ni ala ka jɛn ye sefula kalanden dɔ bi bila min bɛ t'i tɛgɛ minɛ ka na n'i ye du kɔnɔ ni ala sɔnna a diyara an ye bi maa k'a dɔn ni jinɛtigi bɔsamakɛ an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ bɔsamakɛ maa dogolen tɛ a ye konin dɔ kɛ sefula yɛrɛ min jaabira cɛ bi saba nafolo baara émission ɲɛfɛ n bɛna n da don o la o i ka to lajɛli ni lamɛnni la ban e n'a dɔn i ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ko la jinɛtigi bɔsamakɛ an bɛna don min kɔnɔ sisan filɛli min ye lajɛli ye ɛɛ filɛli nafa dɔ b'a la wa.
alhamdulilayi sefula filɛli b'i n'a fɔ yeelen. ni yeelen donna dibi la dɔrɔn sefula dibi bi bɔ yen yecogo ɲuman de bɛ na sefula filɛli o b'i n'a fɔ adamaden ka soubassement sefula maa tɛ se k'i tiɲɛko ni ɲako dɔn fo k'a sɔrɔ i ye lajɛli kɛ i ka adamadenya taabolo kan sefula ala yɛrɛ min y'an dan ala y'a jira an na k'an ka kan k'an ka kow ɲɛɲini ka sababu kɛ ala ti ko foyi nati an ma hɛrɛ la mhm. degunna walima an jɛɲɔgɔn kan hɛrɛ la degunna mhm. fo k'a sɔrɔ a y'a sego da i yɛrɛ la walima i jɛɲɔgɔn dɔ la o ka a sarakatiw dɔn k'olu ɲɛf'i ye mhm. walima n'a t'a dɔn a ka se maa ma min bɛ se k'a bilasira sefula ala y'o kɛ taamasiyɛn de ye k'a jira k'a fɔ i man ka don ko foyi la f'i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i ka hɛrɛ b'a la wa i ka hɛrɛ t'a la maa man ka musoko baara don musoko kɔnɔ fo k'a sɔrɔ i ye ɲɛɲinini k'a la n ka hɛrɛ b'a la wa n ka hɛrɛ t'a la sefula maa man ka ɲɛɲinini kɛ nafoloko la fo k'a sɔrɔ i y'a ɲɛɲini k'a dɔn n ka hɛrɛ b'a la wa n ka hɛrɛ t'a la maa man ka taa jamana kɔfɛ fo k'a sɔrɔ i y'a ɲɛɲini k'a dɔn n ka hɛrɛ b'a la wa n ka hɛrɛ t'a la walima mun de jɔlen bɛ ne ni n ka nin ko sina cɛ sefula ɔ filɛli de bɛ adamaden dɛmɛ o la kosɛbɛ i n'a fɔ an balima minnu bɛ kɛ jida la sisan n'olu bɛ fɛ ka taa ji kɔfɛ sefula walasa i bɛ t'a sɔrɔ i ni bɛ jamana dɔ kan e bɛ fɛ ka taa sisan nka i ka hɛrɛ tɛ yen e bɛ k'a boloda siɲɛ dama dama a tɛ ka ɲɛ ala bɛ k'i lasɔmini karisa nin bɔ i ni kan i ka hɛrɛ t'a la mɛ e tɛ se k'o dɔn o cogoya la ka sɛmɛntiya d'a kan fiyewu fo k'a sɔrɔ i sera ala ka cɛ dɔ ma a ye fɛn dɔ kalifa min ma min ɲɔgɔn tɛ e fɛ n'o bi wele ko dɔnni n'o bi wele ko filɛli o tigi de bɛ se ka ɲɛɲinini kɛ k'a ɲɛdɔn yala ni nin nin tigi min fɛ ka taa nin jamana sina na a ka hɛrɛ b'a la wa a ka hɛrɛ t'a la walima a kan ka mun kɛ walasa a ka tagali bɛ se ka latigɛ n'ala sɔnna tɛ tɛmɛ o kan wala sefula an b'a fɔ maa kana na don diɲɛlatigɛ ko foyi la f'i ka filɛli kɛ ɔ filɛli taabolo minnu b'an bolo o ye saba ye fɔlɔfɔlɔ o ye laturu filɛli ye filanan sefula o ye buruju gosi ye n'o ye tigɛ filɛ ye sabanan o ye jinɛ filɛli ye ka filɛli k'i ye ka kuma i ka adamadenya kan k'a bɛɛ woloma k'a f'i ye k'a sɔrɔ laturu ma da i tigɛ ma lajɛ kolon ma fili bɛlɛ ma da tɛ tɛmɛ wa n'ala sɔn maa k'a dɔn bi an ni jinɛtigi bɔ samaki bɛ ɲɔgɔn fɛ maa o maa min bɛ fɛ k'i ka ko lajɛ ka lajɛli kɛ k'i ka ko dɔn mun b'i ka ko la mun bɛ k'a jɔ mun b'a jɛ mun kan ka far'a kan mun kan ka k'i ye mun n'i tɛ ka nafolo sɔrɔ mun n'e tɛ ka baara sɔrɔ mun n'e ka papiye ko tɛ ka ɲɛ mun n'e ka jago tɛ ka yiriwa jigin whatsapp kɔnɔ sisan n'ala sɔn jinɛtigi bɔ samaki ka whatsapp

jigin whatsapp kɔnɔ n'ala sɔn n'an bɔra la bɔ samaki
i tun ye fɛn dɔ layidu t'an ye i y'a fɔ tele la k'a fɔ jɛmaya bi bɛna cɛ bi saba baara ye ko tile bi naani ni kelen ne sefula tɛgɛ bɛ da miliyɔn saba kan o tɛ trois millions de francs CFA ko sefula tɛgɛ bɛ gosi o kan kɛra ten alhamdulilayi k'a fɔ jɛma a miliyɔn saba sɔrɔla ba a miliyɔn saba taara bɔ miliyɔn wɔɔrɔ magɛn na ala sɔnna a ma wɔɔrɔ kɔni sɔrɔ mɛ a ye wɔɔrɔ magɛn kɛ ala sɔnna a dibaga ala ka si ani kɛnɛya di labanko ɲuman ala k'a dan n'a tigi ma amina yarabi a sababu nana ne ka cɛ bi saba nafolo baara a jaabira n bolo n'e maa min mago b'a la i fɛnɛ ka n'a ka dɔ baara ye i t'i da don cɛ bi saba nafolo baara la sa sabu i ye min baara ne ye a ɲɛna ɔ maa caman n'a ɲɛna sefula bolo maa caman fɛnɛ bɛ fɛ k'a baara u bɛ fɛ k'a dɔn cɛ bi saba nafolo baara sugu jumɛn alhamdulilayi sefula cɛ bi saba nafolo baara ye maa kɔrɔtɔlenw de ta ye ko maa kɔrɔtɔlen ta maa pereselen i b'a fɔ an n'a ɲɔgɔnnaw
alihamdulilayi sefula e maa min bɛ yen ni juru gɛlɛnw b'i la i bɛ fɛ sisan ka i ka juru gɛlɛnw sara teliya la walima e maa min bɛ yen i bɛ fɛ k'i ka projet dɔ réaliser i mago bɛ k'i ka laɲini dɔ sigi sen kan sefula ni e tɛ ka se ka o nafolo sɔrɔ e jigi de y'i yɛrɛ ye sefula cɛ bi saba bɛ e de kama walima e maa min bɛ yen e bɛ tunga fɛ e bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ teliya la ka segin ka na faso kɔnɔ ka se ka na koba kɛ faso kɔnɔ sefula cɛ bi saba bɛ e de kama sefula cɛ bi saba nafolo baara a t'i n'a fɔ ko nafolo bɛ poyi i kunkɔrɔ tɛ a bɛ don adamaden gɛrɛsɛgɛ de la nafolo bɛ sama ka na i ka sɔrɔ de kɔnɔ sefula ni ale baara kɛli ye ka ban ale yɛrɛ de b'a ka sira siɲɛ e maa min bɛ baara la maa wɛrɛ bolo e b'a sɔrɔ a bɛ ale yɛrɛ de b'a ka sira siɲɛ soit a b'a bɔ e i ka patron bolo i ka ɲɛmaa bolo mhm. walima a b'a bɔ i balima sira dɔ fɛ mhm. walima i teri sira dɔ fɛ mhm. sefula walima maa min bɛ yen ni e bɛ jago kɔnɔna na a bɛ samali kɛ e yɛrɛ ka jago kɔnɔ k'a ɲɛsin i ma sefula cɛ bi saba nafolo baara kana hami a la a ti fɛn tigɛ maa si la n'a bɛ fɛn tigɛ maa si la ne yɛrɛ t'a baara n yɛrɛ ye sefula ne tɛ sɔn k'a baara k'a di e fana ma. n'o b'a la n t'o la dɛ.
a sefula o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ maaw ka hakililatigɛ da a kan k'a fɔ ko n'i y'a ta ko i bɛ a nafolo sɔrɔ wa fana a tɛ fɛn tigɛ i si la nka ni anw bɛ don a baara kɔnɔ sefula an bɛ min fɔ o de ye kalo saba an b'o de di yanni an ka don baara kɔnɔ sabu karabali de don karabali de don sabula o kɛkun ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ ni e dolo nɔgɔlen don o ka se ka woloma ɔ n'a y'a sɔrɔ ni e ka dabali bɛ e ka adamadenya kɔnɔ anw ka se k'o dɔn e ka bangedon labɛn kɛlen tɛ anw ka se k'o dɔn ɔ anw bɛ se ka an ka ɲinifɛn nin kara e ye min ɲini anw fɛ an bɛ se k'a karaba ni sira jumɛn ye teliya la k'a di e ma ɔ an b'o de boloda o kɔnɔna na k'a di i ma ɔ mɛ n'an donna baara kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i ka ninnu saniyalen don e bɛ taa sɔrɔ e ka délai bɛ surunya i n'a fɔ an y'e ta kɛ tile bi naani kelen cogoya min na n y'a dɔn e yɛrɛ ta ma dafa a ma dafa an ka ko jɛlen don sabu an b'an ka ko bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i fana k'i ta ɲɛɲini o la i ka ko bɛɛ bɛ nɔgɔya hali nafolo baara ye a jaabi bɛ teliya o tɛ taa n'i ma lajɛli kɛ k'i ka bangedenw dilan o tɛ tuma dɔw cɛ bi saba a bɛ baara bɛɛ a bɛ daminɛ a bɛ daminɛ joli la ka taa joli la da miliyɔn waa minnu de bɛ waa waa bi naani waa kɛmɛ olu bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ n'a bɛ daminɛ jumɛn na. alihamdulilayi sefula an b'a ale daminɛ miliyɔn kelen de la ka yɛlɛ. k'a bɛ baara maa ye miliyɔn kelen ka don i garijɛgɛ la i ka se k'a sɔrɔ tile kalo saba kɔnɔ ni tile bi naani kelen a bɛ dépend a bɛ dépend i ka dolo ka taabolo la mhm. ale n'i ka adamadenya yɛrɛ labɛnnen bɛ e yɛrɛ fɛ cogo di ka bila mhm. sefula n ko ten soubassement saba de bɛ maa ka adamadenya kɔnɔ n'ale ma dilan i ka ɲinifɛn bɛɛ sɔrɔ man di mhm. ɔ sefula ɔ ni ale labɛn don mɔgɔ min fɛ i bɛ taa sɔrɔ ka waati bɛ teliya mɛ n'ale labɛnnen tɛ maa min fɛ anw bɛ sira wɛrɛ de siɲɛ ale kɛrɛfɛ ka damakasi wɛrɛw siraw de siɲɛ ale kɛrɛfɛ ka cɛ bi saba baara bugɔ ka don o kɔnɔ sefula walasa i ka laɲini ye min ye o ka di e ma n'ala sɔnna sefula ale baara a bɛ daminɛ miliyɔn kelen fo ka taa se miliyɔn tan ma i fanga ye min ye e fanga b'i kun min na sefula a bɛ daminɛ kulokulo la fo ka taa se misi ani kulokulo ma kulokulo ni saga kulokulo gansan kulokulo gansan bɛ kulokulo ni saga bɛ kulokulo ni misi bɛ a bɛɛ nafolo a bɛɛ bɛ dépend nafolo giriya la a bɛɛ bɛ dépend i ka nafolo giriya la nka mɛ anw ti baara kɛ wari min la an bɛ baara kɛ fɛn ninnu de min la n'i nana n'i ka baarakɛfɛn yɛrɛ alihamudulila o de ka d'an ye i ye dɔ b'anw ka ci la mɛ n'i ye e maa min ko ko n tɛ se ka wuli ka na n'a ye karamɔgɔ a bɛ bɛn joli ma o da bɛ f'i ye anw b'a ɲini i b'o bila ka na an b'a ɲini an b'i ka baara kɛ ɔ n'an y'i ka baara kɛ anw ta ye min y'a la o bɛ f'i ye ni waati sera n'i y'a sɔrɔ ayi sefula e ta kɛra i ye ɛɛ sefula jɛ kama sabula dɔnnibaa ni ni média maaw jɛna to maa minnu ɲɛ bɛ aw la olu k'a dɔn k'a fɔ ko nin min bɛ ka aw mankutu di ko fɛn dɔ dila a yɛrɛ ma min b'a to a yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko dɔnni ye tiɲɛ ye a tɛ tɛmɛ o kan a baarala ne yɛrɛ n y'o de fɔ fɛn fɛn bɛ kamana gan n k'o tɛ sefula ye kamana gan n y'o f'i ye ka kɔrɔ mɛ n bɛ sigi a kan n terikɛ ye a baaralen a ɲɛna min bɛ kamana gan nafolo ta o tɛ n kamana gan tuguni mun bɛ kamana gan fɛn fɛn bɛ kamana gan ne n terikɛ ala y'o kɛ o tɛ sefula ye kamana gan o la da la ne y'a kɛ n yɛrɛ a ɲɛna nafolo baara jaabira ne yɛrɛ ne yɛrɛ de ye nafolo baara preuve ye maa min bɛ n kunna ma dɔn ka n bila ma dɔn o b'a dɔn tiɲɛ na fɛn dɔ jaabira kamalen bolo o fɛn maa bɛ k'o de ɲɛɲini awɔ maa k'a ɲɛɲini halisa u bɛna k'a ɲɛ la o o la i yɛrɛ ka baara cɛ bi saba jaabira a trois millions a donna b'o ka dɔ fara a ka den ye kɛlɛ a tɛna six millions de bɔ a tɛna sɔrɔ o la yɛrɛ sabali an b'i fo n'ala sɔnna a ye trois millions ni ŋanaya ta n m'a fɔ a k'a kɛ foyi a ko sefula n bɛ ka fɛn min baara jɛma ye n bɛna baara yɛrɛ i k'a dɔn tiɲɛ na ne sigilen tɛ mananganangana kan fɔ la ne sɛbɛ maa de m'a fɔ k'a kɛ a y'a kɛ a sababu nana nafolo baara foyi tɛ i tɛ bɔ a binnen kan jinɛ tɛna i lawuli k'a d'i ma banba kumabali tɛna a d'i ma jinɛ kumabali tɛna a d'i ma foyi tɛ tɛna a d'i ma jinɛ t'a fɔnɔ banba t'a fɔnɔ sababu de bɛ na sababu a bɛ k'i fa ye a bɛ k'i ba ye a bɛ k'i kɔrɔ ye a bɛ k'i ka patɔrɔn ye a bɛ k'i jɛɲɔgɔn ye a bɛ kɛ maa yɛrɛ ni min ma deli ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ bali ka ɲɔgɔn croiser sababu bɛ bɔ yen a tɛ fɔɔnɔ a tɛ foyi wari yɛrɛ a tɛ a tɛ multiplier ɛɛ portefeuille magique fɛɛrɛ tɛ sababu de bɛ nati cɛ bi saba baara o de ala ye sababu nati maa dɔ ye miliyɔn caman jan ka tila ka n sɔn bolimafɛn na ala ka si ni kɛnɛ d'u ma a valeur taa moins six millions na ala ka si d'an n'a tigila ma ala ka mɛn an kɔrɔ ça veut dire cɛ bi saba baarala ne yɛrɛ ye mais halisa n nata ma ni ala sɔnna sefula dɔwɛrɛ bɛna baara voilà n nata ma fa dɛ an nata tɛ fa dɛ ni ala sɔnna dɔwɛrɛ bɛna baara ni ala sɔnna

sefula dɔ y'ale cɛ bi saba baara a tigi y'an wele a ko karamɔgɔ ne tɛ baara foyi la n sigilen bɛ so mais miliyɔn kelen baara fɛn sɔngɔ bɛ n bolo sisan n bɛ fɛ k'a c'i ma n'a sɔrɔ ni ne bɛ se k'a kɛ ne ko awɔ n k'i bɛ se ka kɛ ni ale kɛra e ye ale yɛrɛ de b'a ka sira ci an ye baara k'a tigi ye don min na sefula a tigi ka baara kɛlen kɔfɛ a ma tile tan ni duuru sɔrɔ a yɛrɛ ye baara dɔ sɔrɔ baara min n'ale y'a ka wari dafalen bɔ o kɔnɔ sefula ale fana ta teliya la koyi a y'a ka baara wari yɛrɛ bɛɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma tile mugan dafa a tɛ tɛmɛ o kan maaw garisɛgɛ tɛ kelen maaw garisɛgɛ dolo fɛnɛ tɛ kelen maaw dolo fɛnɛ tɛ ala k'a to fɛn fɛn bɛna baara sisan maaw ka weleli kɛ zéro zéro deux cent vingt-trois minɛ jigin whatsapp kɔnɔ 77 79 74 07 fɛn fɛn bɛna baara ala ka bɛɛ ta jaabi ala kira mamadu mustafa kama bɔsana kɛ n'an bɔra yen mhm. an bɛ taa halisa i ko bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ wolodon ko jɔn ka ko gulon ne bɛ wolodon na n mhm. bɛ fɛ k'a dɔn wolodon dilanbaliya mhm. a bɛ degun dɔ se jɔn ma wa alhamdulilayi sefula adamaden ka fɛn bɛɛ lajɛlen a soubassement na fɔlɔfɔlɔ ye bangedon labɛn sefula mi don fila ta waati n'a koron kama don fila k'o ka kuma olu don fila kan sefula don kelen o ye tarata don denw ye tarata maridi den maridi don den n'an ko a ma ko tarata maridi don den sefula i bɛ taa sɔrɔ maa don mɔgɔ min ni ale dannen bɛ nafolo tigiya kan. o maridi don b'a dannen bɛ nafolo tigiya kan e dun ye fantan ye. nka mɛ n'i y'a ye e ti ka se ka nafolo sɔrɔ. sefula i ka bangedon labɛn de ma kɛ kelen. kelen bi bangedon labɛn ma kɛ kelen. filanan sefula marididon den. marididon den.
i kɛra cɛ ye.
walima i kɛra muso ye. i bɛ taa sɔrɔ u ka furuko bɛ gɛlɛya. ni muso don maaw b'u kanbɔ u ka furuko nɔfɛ ka munumunu ka yaala mhm. kuma bɛɛ a ti ɲɛ sɔrɔ ni cɛ don maaw b'u kanbɔ u ka furu a yɛrɛ b'i kanbɔ n'a y'i kanbɔ muso muso nɔfɛ k'a bɛn'o ta ko dɔ bɛna don a la min b'a tiɲɛ ɔ sefula o gɛlɛya min bɛ na olu ka adamadenya kɔnɔna na eh. sefula o bɛ boli marididon taabolo kan sabula marididon den cɛman fara a musoman kan a ka furu man nɔgɔn a ka furu man nɔgɔn sababu ti dɔwɛrɛ ye mhm. olu ka bɛ bange dɔrɔn jinɛ seitanɛ dɔ de bɛ tugu olu nɔfɛ mhm.
basara k'i ka kuma sɔn ji la hali bi an mun yɔrɔ dɔ la an terikɛ dɔ bɛ n t'a tɔgɔ fɔ mhm. n'a ye a b'a dɔn ko n b'a ma maridi don n'a ye baro kɛ gindo la ale de bannen bɛ furu ma diɲɛ dogo don maa dala ɲinɛ diɲɛ dogo n'a ye muso min a b'a b'a b'o furu mhm. k'a yirila i ka kuma in ye tiɲɛ don mhm. a si bɛ ka jɛya mɛ furuko kuma b'a da mɛ a dɛsɛlen bɛ k'a kɛ hali bi an sigira an b'a tulonkɛ kuma na an bɛ ka baro kɛ n ko karisa n ko muso furu n ko n'i y'i ye dɔ ka n'i y'i k'i ka nɔnɔ bila kumu na i bɛ dɔ ta kɛnɛ kan n ko kɛnɛ o kɛnɛ b'i bolo ala k'a bɛɛ tiɲɛ ko se bɛ ka se ka muso furu an yɛlɛla ye bɔrɔ ye k'i ka kuma sɔn ji la k'a fɔ i ye min fɔ maridi don kan wulibali n'ala sɔnna sefula marididon den ka taabolo tɛ o ye wa sefula dimasidon den den min bangela dimasi ma sefula hali n'ale donna baarada dɔ la sisan n'o o baarada mɔgɔw y'a bila hmm. baarada wɛrɛ b'a ta hmm. kelen filanan hmm. sefula n'a nana don baarada la baarada min binnen don ka da disi kan sefula n'ale donna baarada bɛ wuli ka jɔ dimasidon den sefula dimasidon den ale dalen bɛ ni gɛrɛsɛgɛ sanuya de ye n'a donna ko o ko la n'o gɛrɛsɛgɛ bannen don o gɛrɛsɛgɛ bɛ yɛlɛ sefula dimasidon den n'i ka labɛn kɛlen don e man ka hami sɔrɔ la e man ka hami gɛrɛsɛgɛ la e man ka hami baara sɔrɔli ko la maaw yɛrɛ de bɛ e ɲini ka baara di e ma tiɲɛ dimasiden nafolotigi ye kuwa ale dannen bɛ sɔrɔ de kama a tɛ bɔ a kɔnɔ fiyewu nafolo a tɛ bɔ a kɔnɔ fiyewu ale tɛ kɔli a tɛ kɔli a la fiyewu wa a mana don baarada o baarada la sefula yɔrɔ bɛɛ maaw bi dannaya de bolo ale nɔfɛ hali n'a sɔrɔ ni e ka baarada bɛ k'a tɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ mhm. n'e ye dimanche don den ta k'a don a la sefula maaw bɛ na e ka baarada la ale kama maaw ɲɛ mana da ale kan dɔrɔn sefula maaw ka dannaya bi mafa a la tɛ tɛmɛ o kan n'ala ka jɛ a tɛ tɛmɛ ça veut dire wolodon k'a labɛn k'a dilan ka daminɛ dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi o tɛ n'ala sɔnna tile wolonwula i b'a fɔ a dɔnnibaa yɛrɛ b'a fɔ ala ye hɛrɛ bɛɛ da nin kɔnɔ bɛɛ ka kan ni garizigɛ dɔ ye mais est-ce que wolodon i b'a labɛn wa alhamdulilayi sefula maa maa bɛ yen k'i bangena ka bɛn don dɔ ma o don kuranɛ haya dɔ de b'a la kuranɛ suran dɔ de bɛ yen ala tɔgɔ dɔ de bɛ yen e dolo bi bɛn ni o bangedon nin de ye e n'olu de kan ka taama ɲɔgɔn fɛ sefula n'olu de donna e ka adamadenya kɔnɔ e ka adamadenya bɛ dilan n'olu t'a kɔnɔ e ka adamadenya i b'i si kɛ ɲɛɲinini na e tɛ nafa sɔrɔ sefula e ma ye maa caman de bi ka ala wele ka u yɛrɛ bi tila k'u sigi k'a fɔ est-ce que ala wele yɛrɛ ye tiɲɛ mhm. dɔ wɛrɛ tɛ dɛ e ka bangedon labɛnnen kɛlen tɛ sabula n'ale labɛnna ka dolo labɛn mhm. sefula ka sɔrɔ dabali min b'i ka adamadenya kɔnɔ n'o wulila ka bɔ dɔrɔn lafiya bɛ na di n ko o de y'a to n y'a fɔ adamaden ka soubassement ye saba ye mhm. nka mais bangedon sefula ala ye fɛn fɛn jigi a y'a bɛɛ jigi ka bɛn don dɔ ma e bangela ka bɛn o don ma e bɛ k'o fɛn ɲini e tɛ ka se k'o sɔrɔ sefula a dɔn k'a fɔ ko i ka bangedon labɛn ma kɛ o la ni an b'ale labɛn kɛ a kuranɛ suran a kuranɛ haya sefula ale ni a ala tɔgɔ a labɛn n'a jiriw dafalen a n'a sarakatiw bagan kunda a n'a sarakatiw finimugu kunda a n'a sarakatiw woro kunda o de b'i labɛn k'a ɲɛf'i ɲɛna o de b'i boloda n'i donn'o dafɛ dɔrɔn ala bi sɔn daw bi yɛlɛ a tɛ tɛmɛ o kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka wolodon dilan maa caman bɛ gɛlɛya la bi maa caman dɛsɛlen bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ka ko la bi sabu a bangebaga m'a ka wolodon dilan o kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba don a ka ɲɛnamaya la ɔn n terikɛ e min bɛ i ka wolodon ma dilan i bangebaga m'a dilan i t'i yɛrɛ ta dilan ne ba e ka furuko gɛlɛyalen don i mana don ko o ko la a tɛ ka nɔgɔ i ka bangebaaw dilan ɔ n ka cɛ min ɲɛ bɛ ne la i t'i ka wolodon dilan k'i muso ta dilan k'i ka denbaya ta dilan wa sabu k'u ka ɲɛnamaya sabati maa bɛɛ lajɛlen kan k'a dilan n'i bɛ cɛkɔrɔbaya la k'i ka wolodon dilan a b'i ka ko caman sabati a bɛ maa caman kisi kasara caman ma a bɛ cɛni caman a b'o o gungan ka bɔ hadamaden kɔ wolodon kunba b'a la bɛɛ lajɛlen k'i ta dilan an y'an ta dilan de o de y'a to e y'an kanu e bɛ k'an filɛ n'ala sɔnna nin ye sefula ye aa sefula ka di n ye ne ye n ta dilan de i fɛrɛ k'i ta dilan balimakɛ n balimamuso i ta dilan i ka furuko bɛ ka gɛlɛya dɛ ne i ka papiye ko bɛ ka gɛlɛya i ka baarako bɛ ka gɛlɛya i ka wolodon dilanbaliya don i ta in dilan man ɲi n'i y'a dilan n'i magara baara o baara la ala b'i sɔrɔ i tasuma o bɛ ɲa n'ala sɔnna ni wolodon ma dilan ala b'i da fɛn dɔ kama mais n'i m'a dilan wolodon dilanbaliya ye mun ye siri dɔ don siga foyi t'a la a kɛlen ko ni ji bɛ ka woyo ka taa fossé kɔnɔ ni ɲamaɲama cayara ji bɛ ji bɛ sumaya a b'a to sumaya la a bɛna jɔ ɔ n'a jɔra sisan n'i m'a débouché ji tɛ taa o la sisan e min ka ɲɛnamaya jɔlen don kak a ka kan sisan de i k'i ka wolodon dilan wolodon dilannen kɔfɛ i bɛ se k'i sen don baara caman na caman bɛ a bɛ jigiya ka fɔ caman n'i ye baara i ka bangedon labɛnnen don sefula n'i ye baara kɛ kɛmɛ o kɛmɛ ala wele kɛmɛ o kɛmɛ kɛ sefula bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni seegin bɛ dilan a tɛ tɛmɛ o kan aa maa min b'a fɛ k'i ka wolodon dilan zéro zéro 223 77 79 74 07 77 79 74 07 ni maa min ko n jinɛtigi bɔ samakɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a y'i diya jigin whatsapp kɔnɔ n'a y'i diya i bɛ weleli kɛ n'an bɔra maa jinɛ nɛgɛ an ka to la bɔ samakɛ alhamdulilayi sefula jinɛ nɛgɛ ale de filɛ nin jinɛw ka nɛgɛ sefula jinɛ nɛgɛ ɛɛ ale ani jinɛ bi wɔɔrɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jinɛ silamɛ bi saba jinɛ kafiri bi saba ɛɛ sefula yan nɔ dɔw b'u kanto ɛɛ jinɛ kafiri ko min fɔla la bidaya t'a la kɔni i ni jinɛtigi de bi ka kuma jinɛ bɛ n kɔ tɛ o tɛ dɛ sabula jinɛ bɛ n kɔ jinɛ bɛ ale de ka ale de bɛ jinɛ ka mara kɔnɔ mhm. mais jinɛtigi jinɛ de bɛ ale ka mara kɔnɔ mhm. ɔ n'ale ye jinɛw ci ka taa maa min dɛmɛli kama jinɛw bɛ taa don o tigi de ka mara kɔnɔ a t'i ka diinɛ taabolo tiɲɛ mhm. fo ni e yɛrɛ ye sɔrɔ kɛ sɔrɔ man'i jogo yɛlɛma ayiwa alihamdulilayi n badenkɛ n badenmuso jinɛ kafiri minnu kofɔra olu donkun kɛra mun ye a kɔnɔ sabula bi diɲɛ ka kalan diɲɛ ka teli bɛɛ kɔrɔtɔlen don an bɛɛ kɔrɔtɔlen an kɔrɔtɔlen n'a danna jinɛ silamɛw ma olu bi fɔlɔ de dingɛ dingɛ b'i kɔrɔ olu b'a fɔ k'u k'o bɛɛ de datugu fana ka sɔrɔ ka samali kɛ nafolo la ka na an y'a lajɛ de sisan walasa ko bi teliya e b'a ta dɔrɔn a takun ye min ye i ka bin k'o nɔ ye o de y'a to an ye jinɛ kafiriw fara kan olu i b'a don dɔrɔn olu ka baara kunfɔlɔ bɛ kɛ min o ye ka samali kɛ nafolo la ka ɲɛsin e ma donc o b'a sɔrɔ jinɛ silamɛ ninnu bɛ ka dingɛw datugu fɛnɛ e bɛ lafiya n'a ala ka jɛ alihamudulilayi sefula nin min filɛ nin waati na e min ɲɛ b'an na nin waati na sisan nin nɛgɛ ni a bɛɛ lajɛlen ni e ko k'i b'a ta waa bi duuru ni kelen don nka mɛ i ɲɛ b'an na nin waati na a bɛ ka di waa mugan mugan n'a ala ka jɛ a tɛ tɔn ni maa y'a ta a bɛ mun kɛ sefula n'i y'a ta a bɛ samali kɛ gɛrɛsɛgɛ de la sɔrɔ de la k'a ɲɛsin i ma mɛ a tɛ i n'a fɔ n'i y'a ta ko jinɛw don o don sɔgɔma k'i bɛ taa nafolo de dalen sɔrɔ a fɔra ko jinɛw ta ye nafolo ye n ka adamadenw bɔ fili la nin yɔrɔ la jinɛw ta ye nafolo min ye dugu jukɔrɔ nafolo de ko don sanu jaman jinɛw ta ye nafolo min ye ninnu de ko don nka mɛ e bɛ biye min dun ne bɛ biye min dun jinɛ kunkolo t'a kan jinɛ desen t'a kan an ka bɛnkan desen de b'a kan wa jinɛ ka siɲɛciri t'a kan adamaden dɔ de ka siɲɛciri b'a kan ɔ n'a fɔra ko jinɛw b'o sama ka na a b'a sama ni relation siraw de fɛ ka maaw de karaba k'a d'i ma ka maaw de ninkun karaba k'a d'i ma ka gɛrɛsɛgɛw ni relation baw de d'i ma ni e mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ baarada la sefula ka promotion baw d'i ma ale bɛ olu de kama o sababu la naati ka caya a tɛ tɛmɛ o kan nka mɛ a tɛ wari labɔ k'a di maa ma a tɛ tɛmɛ o kan N'a ala sɔnna. ɔ ni maa min mago b'a la sisan jinɛ nɛgɛ nafolo nɛgɛ don foyi tɛ nafolo se jɔn ma ni sababu tɛ N'a ala sɔnna. a ye sababu ɲini a ka don a tɛgɛ la N'a ala sɔnna. jinɛ nɛgɛ gansan tɛ d'i ma ni accompagnement dɔ don

ala fanga la dɔgɔmani an b'ale dila nin waati la waa mugan mugan e min ɲɛ b'a la nin waati la nka mɛ an tun b'ale dila waa bi naani ni waa naani i ɲɛ b'an na nin waati min na dɛ a bɛ dila waa mugan mugan ɔ o la n'e y'i teliya k'a ta o de ka nɔgɔ i ma yann'a ka segin a piri yɛrɛ la na ala sɔnna an ye nin waati kɛ dɛmɛ ye bɛɛ ma na ala sɔnna ɛɛ sefula ale min filɛ nin salatuli munajate ahamɛdi tijani ka kashe de ye kashe min ni kira nana d'a ma a ko ni nin yera maa o maa ka ɲinifɛn kan ko maa o maa tɛmɛna nin sira de fɛ ka ɲinini kɛ ɔ ko ne muhamadu bi sɔn o ka di o tigi ma ɔ ni muhamadu sɔnna foyi tɛ ala ma waleyali kɔ ni muhamadu sɔnna fɛn o fɛn ka di foyi tɛ yen ala ma o ka kɛ kɔ tɛ tɛmɛ o kan ɔ sefula ale ye an n'an ka cɛkɔrɔba ye baro k'ale la don min na a ko a ma a ko nin nɛgɛ min filɛ nin ye nin dalilu min filɛ nin na min ka baro kɛ a kan ale dalilu de bi maa salen lakunu maa salen lakununi ye sugu jumɛn ye maa min bɛ yen ni tɔgɔba tun b'a la maa min bɛ yen ni dawulaba tun b'a la maa min bɛ yen ni sɔrɔba tun b'a fɛ n'a tilala ka na bin fo maaw bɛ k'a ɲininkali kɛ a yɛrɛ la sefula ale de b'o tigiw lakunu ɲɛ kami n'a yɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ kami n'a yɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye jumɛn ye ayiwa sefula waati kunkurunin kɔnɔ e yɛrɛ k'a ye ne tun bɛ n si kɛ nin cogoya la ne tɛ yɛlɛma bilen ka bali ka ne ye yɛlɛmalen waati kunkurunin kɔnɔ e tun sigilen tɛ ni min ye a tɛ tɛmɛ wa n na ala ka jigin a faamuya n'an bɔr'o la suratu munajati nɛgɛ bɛɛ waa mugan ninnu kira ka solatulu hali n'ala m'a kɛ bɔ samake kama a b'a kɛ ala kira kama ala tɛ ban foyi la kira kama sefula bɛ hɛrɛ min na ala kira don sefula bɛ bonya min kɔnɔ bi ala kira don wa ala bɛ ko bɛɛ kɛ ala kira kama ala bɛ ban a yɛrɛ bolo ma a bɛ sɔn ala kira kama hali lakara ala b'an don alijinɛ la ala kira kama n'a danna an ni ala cɛ e b'a dɔn doncogo t'i la ne b'a dɔn doncogo t'i la sabu ala b'an bɛɛ minɛ ala kira kama ala bɛ hin'an bɛɛ la hali n'ala m'i da nafolotigiya kama munajati in talen kama ala kira kama ala bɛ sɔn k'i kɛ nafolotigi ye maa o maa bɛn'a ta ala k'u kɛ nafolotigi ala kira kama ani jinɛ nɛgɛ fɛnɛ bɛ yen n'an bɔr'o la dolo nɛgɛ hadamaden n'i dolo nɔgɔlen i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ bɔ samake ye dolo nɛgɛ de dilan avec dalilu laturuden cilen b'a kan aha bɛɛ bɛ laturu dɔn jitumu bala mɔden naaninan don laturu masa don laturu dɔnbaa don a b'a ɲɛ dɔn laturu bɛ maa kɛ fɛn laturu bɛ fɛn di maa ma a bɛ maa kunko fɔ a bɛ ko dilan maa ye an kɔni ɲɛ b'a laturuden dɔ cilen b'a kan morikɛ a kuma ninnu ci kun ye mun alhamdulillah eh, sefula eh, n'i ye laturuden min ye e ka i ka jinɛ nɛgɛ i ka dolo nɛgɛ kan dɔrɔn sefula o b'a jira k'a fɔ ko laturuden k'o de ni e dolo bi tali kɛ ɲɔgɔn na sefula hali jinɛ nɛgɛ an kɛlen bɛ ni e maa min ye i ye laturuden min ye i ka jinɛ nɛgɛ kan sefula o bɛ yen o ni e dolo de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mhm. o fana ka labɛn de kɛlen don a la ka fara jinɛw ta kan mhm. o ka fanga tɔ di e ma an da tun ma deli ka to o la jinɛ nɛgɛ ko la fɔlɔ mhm. nka mɛ sefula min ye dolo ka nɛgɛ ye laturuden min bɛ yen n'i b'a y'a kan dɛ n'a donna i tɛgɛ la i bɛ laturuden min ye dɛ o laturuden de n'i dolo de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o laturuden dolo de n'i dolo bɛɛ dolo suguya kelen o de bɛ k'e dolo sanuya k'e dolo connecté k'a labɛn k'a ɲa mhm. yala laturu bɛ se ka maa bɔ dingɛ kɔnɔ mhm. a bɛ se yala min bɛ ka kuma i ye a bɛ laturu dɔn wa mhm. a bɛ laturu dɔn a y'a dɔn jɔni de fɛ a y'a dɔn a fa fɛ o fa y'a dɔn jɔni fɛ o y'a dɔn fɛnɛ a fa fɛ o fɛnɛ y'a dɔn jɔni fɛ o fɛnɛ y'a dɔn a fa fɛ fo ka taa se jitumu musa ma jitumu bala
bala sabali bala kunbali o tɛ na ala ka jɛ mm-hmm. jitu musa min ni ale ye nabila idirisa bɔnna mm-hmm. direct ye mm-hmm. laturu jiginna nabila idirisa de kan ka k'a ka mujiza ye ɔ jitu musa ye nabila idirisa bɔnna direct de ye e min bɛ yen n'i t'a hayatuli dɔn ɲini n b'a jira i la jinɛtigi buwa samake ale bɔra mohamɛdi samake la mohamɛdi samake bɔra awa mansa la awa mansa samake bɔra fakɔ la fakɔ bɔra furaba la furaba bɔra jitu musa jitu musa bɔra jɔni na o bɔra ngoloni piyɛ la n'a bɛ wele ko lasana ni useni lasana ni useni bɔra sidimori ture la an bɛ dan yen ayiwa ayiwa ayiwa an ka dan yen n'ala sɔnna barika an ka dan yen n'ala sɔnna dolo nɛgɛ bɛ yan k'i ka dolo ko k'a jɛ pasi a fɛnɛ gansan tɛ diya ni accompagnement dɔ don siga t'a la maa n'i ka dolo nɔgɔra n'i ka dolo nɔgɔra i ka ko caman bɛ nɔgɔ dolo nɛgɛ n'a jiri de bɛ di dolo nɛgɛ n'a yiri de bɛ d'i ma ni dolo nɔgɔra i ka ko bɛ jɔ ni dolo nɔgɔra i siri k'i ka ɲɛnɛmaya minɛ ahan dolo dɔnbaga don a piyapiya kanfɔla tɛ dɛ a manamana kanfɔla tɛ dɛ a dɔnba an kan b'olu le ma wagati dɔ de sera tunkaranke maliyɛn wagati dɔ sera a kana taga wari di mori bɛɛ ma an ni cɛ duman de bɛ ka taama a kana don bɛɛ kan dɛ an y'i gulon se fila la i bɛ bin an ni cɛw bɛ ka taa nin wagatinin nin sangani na olu ye cɛ duman an dalen b'u la an sɔgɔni bɛ yen bɔ an dalen b'a la mɔgɔ mana t'u fɛ yen ala ta kɔfɛ hadamaden mɔgɔ bɛ dilan sabu mori ye ala welela de a jaabibaga ye ala ala de siga t'a la o tɛ tiɲɛ siga t'a la voilà an ni cɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de ye wulibali ye dolo nɛgɛ fɛnɛ bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la bɛɛ lajɛlen bɛ ka se k'a ta i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ n'ala sɔnna buwa samake n'an bɔr'o la ninnu o ye siritigɛlan jiri ani gɛrɛsɛgɛ jiri labɛnnen ɲa siritigɛlan yiri ani gɛrɛsɛgɛ yiri i tɛ walawalali alhamdulilayi sefula nin min filɛ ni siri bɛ maa kan ma ye dɛ dolo kelen kelen ka siritigɛlan o yiri labɛn bɛ a la dolo kelen kelen ka gɛrɛsigɛ ɲinina jiri o labɛn bɛ a la dolo kelen kelen ka siritigɛlan jiri laturu la cɛ bi saba la mhm. sefu la ala tɔgɔ la fo ka taa se sɔli ma kira kan ale salam kuranɛ surɔ na o bɛɛ labɛn b'a la mhm. dolo kelen kelen ka labɛn gɛrɛsɛgɛ ɲini sira la mhm. k'a daminɛ laturu la cɛ bi saba la ala tɔgɔ la sɔliw la kira kan kuranɛ surɔ na ale salam sefu la nin bɛɛ labɛn de ɲan sɔrɔ nin na a n'a parfɛn n'a latikɔlɔn sefu la eh, an kɛlen bɛ ka nin labɛn ni a y'a ta k'a k'a kɛcogo fɔli ɲɛna i y'a kɛ a kɛcogoya la sefu la siri bɛ wulili maa yɛrɛ b'a dɔn cogo di ayiwa ni siri bɛ ka wuli i kan i b'a dɔn cogo di sefu la ni i ye siritigɛlan ɲuman ta i y'a utiliser a utiliser cogo ɲuman na sefu la fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ e farikolo de b'a yira i la k'a fɔ ko fɛn dɔ dara a kan min degun tun bɛ yen min nana ka na degun nin wuli ka bɔ yen sefula i bɛ taa sɔrɔ n'a sɔrɔ n'i ka sinɔgɔ ka girin su fɛ o bɛ bɔ yen i ka sinɔgɔ tɛ girinya i bɛ taa sɔrɔ i mana da a ka di i ye ka wuli ka bɛn waati min ma i bɛ wuli ka bɛn o ma fɔlɔ sefula n'a sɔrɔ ni layiduw tara i ye layiduw tɛ tiimɛ o bɛ bɔ yen layiduw bɛ tiimɛ sefula n'a sɔrɔ ni e yɛrɛ dala su fɛ siko kirikara dɔrɔn de bɛ kɛ e ka sinɔgɔ kɔnɔna na sefu la mhm. siko kirikaraw bɛ ban ka saliya n'a sɔrɔ ni saliya de tun b'i la sefu la mhm. ka se ka don ka ɲɛsin i ka adamadenya ɲɛtagaw ma mhm. i n'a fɔ n'i kan ka wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la sa ka hɛrɛ sɔrɔ e ka e bɛ sɔrɔ kɛ o baara in de la mais ni siri b'i kan sefu la wari t'i kun baara bɛ na k'o f'i ye saliya b'i minɛ ka taa o baara kɛ n'i ye siritigɛlan labɛn ɲɛnɛma ta sefula a b'o wuli ka bɔ i kan i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ de bɛ wuli ka baara ɲini baara tɛ n'e ɲini bilen a tɛ tɛmɛ o kan n'ala sɔnna siritigɛlan ni garisɛgɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ka siri tigɛ ka garisɛgɛ sabati kan n'ala sɔnna n'an bɔr'o la an kɔni ɲɛ bɛ baga la bagan kun wolonwula kun wolonwula don o tɛ don wolonwula ye
diɲɛ ye tile wolonwula ye hmm. sanfara ye wolonwula ye hmm. dugufara ye wolonwula ye hmm. taa ɲɛfɔ an ye fatiya yɛrɛ ye haya wolonwula ye sefula fatiya min welela ko kuranɛ surɔw bɛɛ lajɛlen ba ale ye haya wolonwula ye ka tila ka haya ni kelen kelen k'a bɛ boli ni don dɔ ye adamadenw ka adamadenya kɔnɔna na sefula an ye fɛn nin labɛn ni gindo caman ye sabula fatiya haya kelen kelen ni ala tɔgɔ wɛrɛw dɔnnibaa minnu ɲɛ bɛ n na sisan u b'a dɔn k'a fɔ fatiya haya kelen o kelen dan tɛ fatiya dɔrɔn ye ala tɔgɔ wɛrɛw bɔl'a kɔnɔ ani ala tɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ la ni a ye sefula an y'olu daliluw de fara ɲɔgɔn kan ka labɛn kɛ nin na kuma lasurunya ma don dɔ an bɛna an sigi k'a ɲɛfɔ e ye e min bɛ yen ne ɲɛ b'a la ko ɛ k'a cɛ taara ka taa fɛn dɔ labɛn k'a ɲɛfɔ e ye k'a jira e la k'a fɔ ko cɛ nin ma fɛn nin labɛn a kun fɛ koyi k'a y'a labɛn ni dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de ye a tɛ tɛmɛ o kan sefula nin baga min filɛ nin ye a kun wolonwula bɛɛ n'a ka don de don a bɛɛ n'a donkan de don n'i y'a ta a donkan b'i f'i ye min bɛ don don min na o fana b'i f'i ye sefula n'u fɔra i ye e yɛrɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ m'a don e n'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dennin t'i bolo a tɛ tɛmɛ o kan sefula an ye bi waati min na i ko sisan ɔ sefula e min ɲɛ b'an na nin waati nin na nin fɛn nin nin tun bɔlen tɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin tun bɔlen tɛ an ma deli ka baro kɛ nin kan fɔlɔ ɔ sefula mɔgɔw ka damakasi an na minnu y'a ta n'u y'a jɔyɔrɔ ye n'u y'a nafa ye sefula o de y'a to an y'a labɔ olu de ko an y'a hɛrɛ sɔrɔ an tɛ se k'an makun a kan a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ fɛ anw ye nafa min sɔrɔ a la an balimaw k'o nafa ɲɔgɔnna sɔrɔ a la karamɔgɔ a labɔ a ka caya n ko nin baara ka gɛlɛn kojugu sefula e hakili b'a la don min na an bɛ bɔ ni kun fila ye ale tun tonnen bɛ ka tabali fa de o ye tiɲɛ a banna sefula mɛ i ɲɛ b'a la an bɔra don nin nin an bɔra ni kelen labɛnnen de ye sefula ale ye min labɛnnen filɛ nin ye nin talen don ka b'a dɔ fɛ ni maa min mago b'a la dɔrɔn nin waati nin kɔnɔ an b'a baarafɛn dɔrɔn de ɲini maaw fɛ sefula an bɛ maa tan ta a la baarafɛn olu tɛ wari bɔ dɛ e min ɲɛ b'a la nin waati in na sisan n'i bɛ fɛ k'a ta maa tan sefula an b'o ta olu tɛ baarakɛ wari bɔ a la fiyewu olu b'an baarafɛn de di anw ma a la sefula o maa tan n'i y'a ta tile saba a naaninan o b'a sɔrɔ i ka labɛn kɛra i bi jamana diɲɛ fan o fan a b'i lasɔrɔ i ma kɛ yɔrɔ la ni ala sɔnna a tɛ tɛmɛ o kan Mara bɛɛ lajɛlen y'o faamu n'an bɔr'o la baarako an delila ka baarako ta intɛrɛnɛti kan sefula mediya maa tan ka baara d'u ma fufalaki a ko a bɛ maa tan wɛrɛ ta i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔnɔ baarako bɛ maa min na baarakɛ sara ɲininen t'i fɛ baara bɛ baara min bɛ baara ni wari min ye musaka min ye a baarafɛnw o dɔrɔn de bɛ ɲini i fɛ maa tan ka baara olu ye ɔ n'i ye baara sɔrɔ n'i y'a bonya n'ala ka jɛ baarako bɛ maa o maa la diplôme b'i bolo e tɛ baara la zéro zéro deux cent vingt trois soixante dix sept soixante dix neuf soixante quatorze zéro sept jigi n'an bɔr'o la cɛya bana bɛ maa min na ani cɛya i ka fanga de t'i cɛya la i cɛya ka dɔgɔ de wa a ma bon de wa o min ye lawa yɛrɛ maniwi o man ca i cɛya la wa ɔ cɛya fura lakika kɛ o tɛ yiri gɛrɛgɛrɛ don o tɛ morikɛ siga t'a la ne dɔ wɛrɛ bɛ n'i ye maa min y'a ta jiri gɛrɛgɛrɛ de don n'i n'i y'a san dɔrɔn ko jinɛtigi bɔ samakɛ ka fura don i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ne foto yɛrɛ y'a kan i bɛ ne ka coordonnées bɛɛ y'a kan n ka nimoro ni n ka fɛn bɛɛ b'a kan n'i m'o ye min na dɔrɔn n'a fɔra ko ne ta don ne ta tɛ dɛ n'ala sɔnna sabula dɔw b'a ta la ka kɛ i n'a fɔ an ta don k'a lase mɔgɔw ma u ma kɛ yɔrɔ la k'a sɔrɔ an ta tɛ
k'a fɔ bɛɛ bɔ samakɛ hakili jigin maa min bɛ minɛnw ci aw ma tunkarankew a ye sefulaye lamɛn maa min bɛ minɛnw ci aw ma n'a bɛ fɛn ta mori bolo a y'a ta a ye mori yɛrɛ contacter mɛ maa min bɛ minɛnw ci aw ma a kun y'olu bila ka na ka fɛnw ta mori bolo u b'u ka nataw kama u b'u ka wari minɛ k'a dun ka fɛn wɛrɛ ci aw ma k'a sɔrɔ o tɛ mori ta an bɔra damadamani kalama a kɛra mori damadamani na a bɔ kɛra cɛw bɛɛ kalama bɔn tun a y'a farati n'a bɛ fɛn ta mori bolo a ye da morikɛ yɛrɛ la a ka weleli kɛ morikɛ k'a ci a ma o ka fisa a ka da maa dɔ la min min tɛ baara foyi t'a la ka minɛnw ci aw ma a ka baara da o de ɔ n'a ye fɛn d'a ma a bɛ ka na fɛn ta mori bolo n'a ye fɛn wɛrɛ ci a ma min tɛ morikɛ ta ye i ka ko b'i bolo dɛ siga t'o la dɛ o la morikɛ yɛrɛ contacter i ka wari ci morikɛ ma a k'a ci ma i y'a faamu wala sefula de ko bɔn an bɛ minɛnw ci bɔn ne de ye nin fɔ a ye sisan a ye mori yɛrɛ contacter an ka minɛn cila aw y'olu bɔ a la an ka minɛn cibaga aw y'olu bɔ a la a y'a dan ni mori cɛ an mago bɛ fɛn min na minɛnw ka se ka ci a ma yan morikɛ k'a ta a bɛ minɛn foto ta k'a ci ma fɛn bɛɛ mɛ kana sɔn maa wɛrɛ ka ci ka na i balima fɔ dɛ mɛ maa fɛn fɛn bɛ minɛn ci ka taa jamana kɔfɛ a y'o sen bɔ a ka ciw la a ni mori cɛ a faamuna n'an bɔr'o la kɔnɔnabana furaw n yɛrɛ ye di dɔ min kira kumana di kan n b'a dɔn nin saba don o tɛ mhm. banaw banaw kɔnɔnabana kooko mhm. nɛminapo furudimi a bɛɛ a bɛɛ kɔnɔnabana fura kɔni traitement complet de filɛ n'o bɔ samakɛ dɔ bɛ yen ka fara a kan ni maa mago b'a la foyi foyi tɛ yen ka fara a kan i ye min fɔ o de don a dilannen don ni jiri gɛrɛgɛrɛ ye ganke kɔnɔdimi ni fɛnw a bɛɛ b'a la siga t'a la a dilannen don ni jiri gɛrɛgɛrɛ ye ale ni kuranɛ suran minnu bɛ yen ale ni salatu minnu bɛ yen n'olu bɛ degun gɛlɛnw wuli ka bɔ adamaden kan olu labɛn b'a la ale ni di labɛnnen di min n'a labɛnnen don ni jiri ni nasiw ye o jiri fana labɛnnen ba o di fana labɛnnen bɛ yen a saba de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni maa min ye weleli kɛ k'i y'a ta a kɛcogo bɛ f'i ɲɛna a n'a utiliser cogo n'a ala sɔnna a diyara n ye buwa samakɛ an b'i fo kosɛbɛ N'a cɛ bi saba baara la se fila ye 3 miliyɔn sɔrɔ balimakɛ i fɛnɛ tɛna cɛ bi saba barika dɔ sɔrɔ n dara buwa samakɛ la a ye da a la sabu ni dɔnnibaa min y'a kɛ n m'a fɔ a ye ni min y'a kɛ n fɛnɛ n'a ma ɲɛ n m'a f'i ye wulibali lo maa dɔ y'a k'an ye a ma ɲa o de y'a to an y'olu tigilamaa bila yɛrɛ e min bɛ ka zara su dɔ tun bɛ laturuko kuma fɔ e b'a y'a la an y'a bila maa min b'a dɔn an n'olu de bɛ se ɲɔgɔn ma an n'olu de bɛ an n'olu de bɛ taa ɲɔgɔn ye hasibunalayi wa nimal wakilu se fila sɛmɛnen bɛ ala la awɔ o la an bɛ dan yan maaw ka da buwa samakɛ la an dara a la maaw ka sɔn a ye maa min mana k'an ye an bɛ sɔn olu de ma maa m'a k'an ye an tɛ sɔn ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma asalaamualeykum warahmatulahi taala wa barakatuhu